ndị be anyị ekene m unu ezigbo nwanne unu na-ekwu Kachi Amobi um, for ndị na-efollow ife anyị na-eme ebe a since anyị sị bụ na anyị ga-ebido wee mebe video wee bido na-akọlụ some things na-explain some things to ndị be anyị maka na o nwee ọtụtụ ihe some of us na-amarọ o nwee ka anyị si ewere ihe sometimes na-adịrọ mma a wee sị na a ga-ebido wee kọwaa ndị be anyị wee mewe ndị be anyị kind of tutorial eh, ndị sụrụ ndị sụrụ oyibo sị na it's never too late to learn and eh, knowledge is a continuous process ị fụgo nke a wee bụlụ ya ife anyị ga-eneba anya today isiokwu bụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo anyị sị ka anyị neba anya n'okwu a today sitere n'ihe na-eme online for some days na a sị na Anambra mere nke a Abakaliki wee mee nke ọzọ ndị mmadụ wee pụta online ndị mpa mmadụ na mma mmadụ wee pụta online na-akpali onwe fa na-akpọ onwe fa iyi ife iberibe nke a wee bụrụ ya so a na-asị na a chọọ ịsolve problem na a ga-ebido na root ya wee check where the problem wee sị na m ga-eneba anya na part of the things bidoro nkewa n'ala Igbo so nke mbụ ka m mee ya ka ọ dị fast fast nke mbụ bụ ndị bido wee kewa anị Igbo bụ actually ndị eh, colonial masters ndị British ị ma na onye ọcha onye na-abụrọ onye onye be anyị ọ bata like this ọ na-eme some certain things o nwere ike ọ na-eme ya na ọ na-eme ya ka ọ dị mma mana ọ na-ebute nkewa ndị a nesịrị anya n'ala Igbo for whatever reason a wee welu Anioma ndị a kpọrọ Delta Igbo wee kewapụ fa wee tinye na region ndị west that is ndị Yoruba fa mụ amarọ the rationale behind such an action ha nwere their reasons quite alright mana the thing makerọ sense to me ka anyị ga-esi wee necha anya na ndị Igbo buru An- eh, buru Anioma Delta Igbo wee wedo fa wee tinye na Western Region n'aka ndị Yoruba ọ gbara m ghalịị ife chi wee- eh, ife ndị ọcha ji wee mee like that mana ya dịba ya bụ the first place e bido wee nwee nkewa n'ala Igbo so ife niile a soro wee mee today ị meetie some Delta Igbo fa asị gị anyị abụrọkwa ndị Igbo na gị nwa nọ na south east anyị nwa nọ na Delta State so ị ga-afụ na ọ bụrọ igbo ka bụ ọ dịrọ mma nke a bụ okwu asị hmm? ya bụ the first division ebutere ọ n'aka ndị ọcha ka anyị si wee nweta that problem ndị na-abụrọ ndị be anyị nke a wee bụrụ ya uh, the second place ebido wee nwee nkewa n'anị Igbo bụ n'isi ndị Ikwere kee ka nkewa si wee bata mgbe naijiria na eastern region bido nwewe problem na 1967 eh, a wee sị eh, na ndị igbo dị very very united na ọ ga-adị mma ka e breakie ha e wee mee gịnị e wee divide eastern region wee kewapụta ikwere fa na ọgba na ekpeye fa na ụbani wee kepụta ndị a wee mee gịnị wee tinye va na steeti a na-akpọ Rivers steeti Rivers steeti ị fụrụ today abụrọ Rivers steeti ekewapụta na 1967 Rivers steeti ekewapụta na 1967 bụ Rivers steeti today na Bayelsa steeti ha ịbụọ bụ ya bụ Rivers steeti before so na igbo a e kepụta na Rivers steeti bịa bụrụ minority n'aka ndị Ijaw those four people m kpọrọ ikwere ọgba ekpeye na ụbani wee bụrụ gịnị wee bụrụ minority na rivers steeti ekewapụta na 1967 ha wee bụgide minority wee ruo 1996 ekewapụta bayelsa ndị Ijaw wee gaba side bayelsa so na ndị a tara afụ n'aka ndị Ijaw 30 years for 30 years after the war ị fụgo ife a wee megide wee ka o si wee mee ya affect bụ some of those Ikwere people wee sị hai na ndị Ijaw na-emegide anyị kee ka e si survive some of them wee sị na ọ kakwa mma na anyị gwa ndị Ijaw na anyị abụrọ ndị Igbo ebe ọ bụ na a kpọrọ ndị Igbo asị na a hateka ndị Igbo ọ ka mma na anyị mee gịnị na anyị disclaim ndị Igbo ọ ka mma na anyị kepụta onwe anyị n'aka ndị Igbo ka anyị wee survive ọ n'aka these people a na-akpọ ndị Ijaw ebe a ka identity crisis bido from Rivers State from Ikwere fa ebe a ka o bido a wee megide ya o wee pụta 1996 ekewapụta Bayelsa steeti ndị Ijaw wee gawa nke bụ eziokwu bụ na those people anyị kpọrọ afa ikwerre and the rest atara afụfụ n'aka ndị ijọ o nwe ndị na-amara ya o nwe ndị na-amara ya ife a wee kọsọ gịnị ife a na-akpọ nkewa n'etiti anyị anyị kwugo the first one bụrụ gịnị ndị ọcha n'aka ndị britain mgbe ha kewapụtara anioma that is delta igbo wee tinye na western region n'aka ndị yoruba for whatever reasons ya bụ the first one second one wee bụrụ eh, na Rivers state ha wee sị unu nwa Rivers state the other people south uh, sorry um, south, uh, east central state ebe a ka e nwesị the other Igbo people ya bụ the two instances e bido wee kewa ndị Igbo ndị be anyị ana m abịanụ anyị ga-amalite okwu a na the second video daalụnụ